ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ efifi ọma nụ abalị ọma dịka ebe i si afụ ife onyonyo a mma agba mbọ ka m sụọ ya n'onu be anyị ee ife a gbasara ndị be anyị ee ụnụ afụgo n'ife edelu na the title mm. ife na-eme na Lagos o teena anyị mawala ọkwa ife a mm. o tega anyị mawala ọkwa mmiri a ya ezo mmiri a bido zowe n'agbanyeghịkwa oge agachabeghịkwanụ mm, ndị be anyị anyị nwekwara ike ịhazi ọnọdụ m na-achọnụ ka ụnụ fụ ya dịka na ife ọbụla na-eme kịta na Lagos wụ maka ọdịmma anyị bupụtawanụ afịa ụnụ ebe ọbụla a sị ụnụ bupụtanụ afịa ụnụ ụnụ bupụta ebe a ya adowe n'ala Igbo dị ee eh, m na-ejikwa ohere a na-agwa ndị niile na-achị anyị ndị bụ gọvanọ n'ala Igbo doziwesienụ afịa dị n'ala Igbo doziwenụ ya hmm. ọ ndị mmadụ na-esi West African countries ndị ọzọ na-abịa Ọnịcha na-abịa azụ afịa doziwenụ afịa dị n'ala Igbo ọ sị anya wụrụ na ndị a na ife ha na-azụ ọ wụ ka ha zụtara ya ndị be ha ndị be ha ya emeni ife anyị na-emeni ife ndị Igbo na-eme dị n'ọbara hmm. dozienụ afịa dị n'ala Igbo ha ya achọla anyị bịa akọbugoro m unu akụkọ mgbe ndị Nnewi na-ebunata machine parts amaghịzi m maka kịta mgbe ahụ motosaịkụl Nnewi e si obodo oyibo bute ọ na-abatakwa na mmiri Lagos mana ọ batacha ebe ka a na-atọtụ ya i ya analịrị Nnewi je tọtụ ya hmm. eh, so etu a ka o si wee dị ndị be anyị fụnụ ife na-eme kịta ka mgbanwe ọnọdụ maka ọdịmma ife ọ ya edidewe ụnụ wụ ife unu ya eji tinye ngwa afịa unu na kọntena budata ya n'Igbo hmm. ka a fụgodu na afịa niile dị n'ala Igbo juru eju asịrọkwa m unu azụna afịa ebe ọzọ hmm. mana anyị na-abịa na nke ahụ m na-asị unu ndo mana m na-asị unu na ọ dị mma ọ maka ọdịmma anyị ife melu ndị a ji nwe ọnụ n'ebe anyị nọ wụ maka na ngwa afịa anyị ego anyị dị na be ha mana mgbe ọwụna ego anyị dị na be anyị mmadụ ayị enwe ike ịpụta agwa gị ife sọrọ ya ahụ ụfụ na-eme ha afụcha ka i si bịa be ha ka ha kpata ego ka ha nwere ọnọdụ ka ha nwere ife akụ akụ na ife enwe enwe ọ na-afụ ha ụfụ n'obi mana nke a na-eme kịta eh, etu osinadị ọ na-adị ka o si n'ife gbasara politiks ejikwa ya atụnyere ha onye mana enwere ike kpọọ ya afa ọzọ wee na-eme ife a na-eme eh, anyị alụtụcha aka na nke ahụ ka m gụọlụ ụnụ ife ha sị kpatalụ ha ji wee na-etiti ife ha na-etiti eh, ka anyị nebatụ anya tupu anyị wee gbadatakwa na ife anyị nwere ịgwa ụnụ taa hmm. agwacha ụnụ ife anyị nwere ịgwa ụnụ anyị gaa n'usoro etu anyị esi wee mee ka ife dị mma hmm. ọkwa amara ama ọ na-emezi n'ihu anyị nọ ụnụ na-afụ ya nke a wụ ọkwa amawalụ sins asịkwa ndị be anyị azụna afịa na mba ọzọ dịka onye wu onye naijiria iwu onye naijiria enyego gị ikikere ịzụ afịa n'akụkụ naijiria ọwụna mana ịfụnanụ ka obodo si dị jiri ile gị gụọ eze gị ọnụ ka anyị jee n'ife gbasara ha ji wee sị na ha na-eme ife ha na-eme ha sị na o teena amawala ọkwa na sins 2016 ka ebido kwuwe na ụfọdụ ụnọ dịcha na alaba wu ụnọ esighozi ike na achọrọ ititue ee eh, mana mgbe ọ masịrị ha ititue wuzi kịta ee eh, maka na atụnyelụ onye be ha ee eh, maka na anyị tụnyere onye anyị chọrọ ịtụnyere ife gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ịhọpụta onye ya achị obodo ọ bụrụ mmadụ ya ya kwara kwanye ebe kwanyere onye chọrọ ịtụnyere onye sọrọ gị ka ya atụnye etu a ka ọ ya esi na-adị ahụ mmadụ ya agwa ya onye anyị chọrọ ịtụnyere mana ife m na-ekwu ụfọdụ oge anyị na-emechite ọnụ anyị hmm. ụfọdụ oge ife anyị kwuru n'ọnụ nsogbu ị gbachite mmadụ nkịtị onye ya atụnyere ọ dị gị n'obi o nwere egwu ndị be anyị na-agụ o jesigo ọ nawago fọ nwanne ama m ife eji agụla egwu ahụ hmm, unu ya akpachie ntị unu mechie um, i jee na obodo amerịka ndị a na-akpọ ndị liberals ị na-emere ha kampen ha na-ege gị ntị mana onye ha ya atụnyelụ ọ dị ha n'obi etu a ka o kwesịrị ịna-adụ ndị be anyị mana anyị na-egosika ife dị anyị n'obi ndị ofe mmanụ ka ọtụtụ n'ime ha gwalụ m site n'ife ife a na-eme ife ngosi a na ịntanetị ụfọdụ na-agwa m na ndị be ha adịghị ka ndị be anyị na ife ha na-eme na-adịkewe ha n'obi na ndị be anyị ewu eme ha a na-egosiwe onwe ha e nwechara ọtụtụ ebe ndị be anyị si ade hmm. ma ndị ya nọrọ ya adịgo na onye nwe ụnọ bi ụgbọala gị apakịa ụzọ ịnọ ụgbọala onye nwe ụnọ apakịa ofu ihe eji uche na-eme ife oke mkpọtụ ee ọ nya ka m ji sị ka m sụọ ụfọdụ ife a n'ọnụ be anyị ndị be anyị na-eme oke mkpọtụ ọ na-enye anyị nsogbu anyị aha edewe ile anyị duu ife mmadụ na-eme kwesịrị ịna-adị ya n'obi onye ya atụnyelụ kwesịrị ịdị gị n'obi ọ maka ịgwa ha onye ya anyị na-agwakewe ha na onye anyị atụnyelụ ha ewee jechela anyị ee mana ife ọwụna etu ọwụna o sina dị uche chukwu ya eme o nwere ike ọ wụ na o lugo mgbe ndị be anyị ya anawa afụrụ m ka ọha na eze na-asị tinubu ya tinye aka ka ọ gwa sanwo-olu ka o wetunata aka na ife ọ na-eme na-emetụ ndị be anyị ụnụ na-akpacha m amụ ndị ọha na eze ọ dịka ụnụ amaghị onye ziri ya ọ sịkwa na ọ maghị ife na-eme ife niile a wụkwa gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị a mm, hapụnụ ha ife ha chọrọ ha mee ndị be anyị ife ụnụ ya agba mbọ ka ụnụ busite ibu ụnụ niile ife a wụ ọkwa a mala ama mm, mgbe ụnụ na-ekpochi canal ụnụ amaghị a sị kpochie canal i kpochie ụfọdụ ka ya ekpochi ebe a na-etitusi store elue echikwa ụfọdụ ya echigha azụ a sị ha bịa na na-elekwa ele ụfọdụ ya ejegorukwa nwanne echi etituo nwanne nwanne echi ee ka ndị Imo na-akpọ echi gara aga ka ọ gịnị mhm, ma ọ wụ echi na-abịa abịa amahụ m etitukwa a sịkwa ụnụ bịa kpochie na ebe a na a chọrọ ịlụ ya ụnụ alụkwa ụnọ maka ife na-aza alaba hmm. alaba emego ọtụtụ ndị ọgaranya ezie mana ha chọrọ ibido ebe ọ ya esi metụ anyị ha wee bido na alaba ọ nya mere ha ji bido na alaba e, mana ọha na eze na-asị na-ayọ onye isi ala onye batara n'ụzọ ezighị ezi ọha na eze na-ayọ ya i che na aka ya adịghọ n'ife a na-ekwu nọlụ na ebe ahụ ọ na-aghọta ọdụ ee mana dịka ha si kwu ha sị na ụnọ esighogasị ike ụnọ enwegolu nsogbu ka ha na-etitu ee mana unu aghọtagonu o nwekwara ike ụnọ nwere nsogbu ezie ee mana unu aghọtago ife dị n'okpuru ya nke a na-akpọ politiks ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ nya na a sị na ụnọ niile a na-etitu nke elugolu iri asaa o nwere ike ụtụtụ a kịta anyị na-ekwu o rugo iri na itenaanị na abụọ na otu na anụ na etitugo ụnọ iri asaa mm. plaza iri asaa ka a sị na etitugo unu na-anụ ọ na-afịọ ha sị na tupu etituo ya o nwere tim ha na-akpọ Lagos State Building Control Agency LASBCA mm. na ha amago ọkwa jee tụchaa aka tụchala ụnọ aka ụnọ ha chọrọ ititu ee kelee ife ụnụ fụrụ kwuru maka nke a onye nwere ife o nwere ike ikwu maka nke a nya detuo o nwere mgbe m na-agwa ndị be anyị maka ịgo ana ịgo ụnọ n'ebe awụhọ ana Igbo m gwa ndị be anyị na o nwere ife na-aza common government policy ya echenjie ife niile ahụ ị nwere awụrụ n'efu sọsọ obere pọlisi mgbanwe pọlisi ha ụfọdụ ana-asị m a ah, enwere m akwụkwọ m onweghị ife ya-eme hmm, m na-agwa gị ịmaghị iwu obodo ụfọdụ asị na enwere m akwụkwọ m onweghị ife na-eme ngwa ụfọdụ plaza niile adala ada onweghị compensation ọkwa ịma onweghị ife a ya-enye gị wee sị gị ndo eh, na etituru onweghị ife a ya-enye gị ife a ma wụ iwu obodo enwere ike bịa echi gwa ụnụ na ebe ahụ ụnụ nọkwa na ụzọ ka e kwesịrị ịlụ ebe ahụ a kụtuo Okechukwu Isiguzoro ụfọdụ oge ndị Ọhanaeze amaokwu etinye ọnụ afụrụ m ife Okechukwu Isiguzoro na-ekwu na ndị be anyị na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọjọọ ọkwa ya ka m ji asịkwa ife mmadụ ya-eme doro ya n'obi anyị ekwesịghị ịna-ekwupụta anyị akpa ịna-ekpa ume ụbọchị a na-atụ ife ọtụtụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị tụnyere onye ị chọrọ ịtụnye Isiguzoro sị na ndị be anyị wụ oke ịgba egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a nke ọjọọ ya na ọ nya na-eme e kwuo anyị afụghị onye a n'anya anyị fụrụ onye a n'anya onye a ka anyị atụnyere ị na-akọ ya n'ihu ndị be ha na ya achụpụlịla onye dị etu a n'agbanyeghị na anyị ma ife dịka anyị sikwa anyị amalụgo ife kpatalụ ife a ji eme ụzọ ọ na-esi na tinye ehe mana anyị amalụgo ife kpatalụ o ji eme ife ahụ ife ọfụ ọhụta ka o bidoro onwe ha na ka esi ese okwu ha baa n'ebe ọ ya emetụ anyị ebe ọ na-emetụ anyị wụ ngwa afịa anyị kpọsalụ ma ndị dị na warehouse ma ebe ọbụla o sina dị maka na anyị nọ n'obodo ha olugo ka ndị be anyị eme ife hazie ife ọfụma asịha m mmadụ nasịa na Lagos mana ha nwa lụwa ụnọ ha nwa wụrụ ha na-alụ ka anyị na-erentị ee eh, ha lụwa ha lụwa ha lụwa shọpụ ka anyị rentịwa unu ekpochizina lụ ọrụ ha hmm. a sịkwana na i nwe C of O ọtụtụ n'ụnọ a na-akụtu akụtu nwecha C of O olugo ka ha ya na-alụ anyị na-erentị hmm. unu egozina ana ha unu egozina ana ha ama m na ka m na-ekwu ụfọdụ anya anụ ụfọdụ ka ya eje na-ego unu egozina unu afụna ife na-eme ife a na-eme kịta bụ ife na-akpata ọtụtụ ji ada ogbenye hmm. negodo anya kịta ị bịa ife dịka na ị nọrọ ahọ iri kpata 20 million were lụọ ụnọ mmadụ abịa titue ọhọ ogbenye ka ọ na-eme oke daa o nwere otu nwoke m ma na Abuja ọ na-anọ n'isi geeti ofu plaza hmm, ọ na-elezi ụmụ palm sandals a hmm. nwoke a wụbu ọgaranya mana ndị El-Rufai tituru shọpụ ha etu ife si wee dịrị ya ife ọjọọ mere ya ebe o bi e tituru ya ofu oge ka ife a melụ e jekwa na ebe ọ na-azụ afịa tituo ma ife niine ma afịa kpochapụ ife mbelede mere ya mm. ndị be anyị olugo ka anyị ejiri uche anyị na-eme ife unu anụzi ya dịka m si ekwu ama m na a kụtucha nke a a sị na a ya alụgharị ụfọdụ ewerukwa ego na-ego unu egozina ha lụọ ka anyị rentị ya rentị ya olukwa n'oge kwa a na-ebupụ unu na-ebupụ maka e, amadoro ụlọ ọkwa e, na ha abịa unu na-ebusi ibu unu unu a na-ebuje ya n'Igbo ọtụtụ afịa dụ afịa a rụsịgoro afịfịa eruchisigo anyị na-achọ ndị ya aba n'ime hmm. ife na-ese okwu wee wụrụ ọnụ anyị ọnụ anyị ehika ịgwa ha na onweghị ndị nwe ana anyị ma na federal gọọmenti nke naijiria tinyere aka na idozi Lagos hmm. Lagos edoziri ọwụrụ kapital anyị ma na onye ọwụna onye naijiria nwere ike ibikwa ebe ahụ hmm, mana ụnụ afụgo ka ife si dị o nwere ife na-aza na mmadụ ya anwụrụ ebe a ịya anwụnwụ ebe a ọwụ na ana Igbo ịdụ redi ịdụ nkwadowe ịnwụ o nwere ife ya anwụrụ ụnụ ayaghị achọ ịnwụrụ ịnwụ maka Lagos mana ndị ofe mmanụ ya achọ ịnwụ maka ya ndị be anyị olugo ka anyị ama ka esi eme ife ojukwu bịachacha anụ na ụnụ lụrụ trade fair ndị be anyị akpọ ojukwu ka ọ bịa mepee ụnụ nụrụ ka o si wee mee olugo ka ndị be anyị ya amara ife olugo ka anyị ya amara ife dewe na ọnụ anyị duu ee ndị nwe obodo anya ọkụ ka ha ji abịa dịka m si agwa ụnụ ee ụzọ ọwụna esi na dewe ife a a na-asị ụnụ nọ maka na nke a nke a mere ma na atụnyeghị onye be ha ee ụfọdụ n'ime ha na-enwe ọṅụ maka ka esi bịa be ha ka ha kpakarịa ike ụfọdụ n'ime ha na-echekwa na ha ya na ahapụrụ ha ife ndị Igbo na ha ya ahazi nwe etu o si na dị ndị be anyị maranụ ka unu si ekwu okwu unu agwazina ha na ana awụghị onye na onweghị onye nwe ana ana wụ ana ha ee iwu naijiria mere na anyị ya onye ọwụna nwere ike ịnọ ebe ọwụna mana o nwere ka esi anọ onweghị ife emere na naijiria na-aga ọfụma ife ya aghọta onweghị ife dị na naijiria na-aga ọfụma etu esi wee kwue so zọwa onwe gị m na-agwakwa ndị igbo niile nọ na Lagos ọha ebe a ka ọ ya ebi nke ka njọ na-abịa kwadowenụ ịmara ka ị ya esi kwado ị kwado maka na anyị ma na nke a emewego mana aka na ọkwa ka m ka na-amara ụnụ nke ka njọ na-abịa mgbe ha bidoro uwe ojii nke steeti ndị uwe ojii nke steeti uwe ojii nke steeti nke wụ na ọ sọ ndị be ha ya anọ na ya nsogbu ya adị nsogbu ya adị onwere ike ịwụ sọ ndị be anyị ka a ya na-akpọchizi agafere m ofu afịa na Lagos ahụ otu mgbe afịa ndị Igbo jupụtara mana ebe alụrụ afịa ahụ wụ na side Lawanson na ịma Lawanson Ojuelegba road ngafeta afịa ahụ wee fụ ka esekpuru ndị Igbo ana na-apịa ha ịtarị ndị na-apịakwa ha ịtarị awụ ndị ebi na be ha ndị ofe mmanụ na palace Ọba n'ihu palace Ọba afịa ndị Igbo jupụtara ichetara mgbe a na-abịa na Lawanson ebe a na-azụ afịa fridge Lawanson na ụnụ ma na Lawanson ndị nọ na Lawanson ee eh. abịa ha gwa ụnụ na ọ ha nwa ya atọtu container gwakwuo ụnụ ego one ọwụ emechaa ndị Igbo nọ na Lawanson wee jụ mana ndị Igbo nwere mmeri ebe ahụ mana ka m gwa ụnụ mgbe ndị nwe obodo tinyere ha aka onweghị ife ụnụ ya eme obodo wụ obodo ha manụ ka unu si anọ na obodo onye ọzọ o nwere ife dị iche na ebe awụ obodo m nwee ife dị iche na ebe awụ obodo onye ọzọ hapụgodo na ife iwu naijiria kwuru ụfọdụ oge o nwere onye m fụrụ wee sị na ife na-eme ewu ife gbasara audio a ee eh, ife a ife ekwurekwu a na-agbasa na WhatsApp audio ahụ na-agbasa nke onye nọ na isi ọchịchị onye nke abụọ a sị na ọ nya kwuru na ha ya ewere ebe ahụ mee ya special status ụfọdụ sị na ife a ha kwuru na-eme na ya anapụ ndị Igbo ike a sị na ọ nya na-ebido ya ndị nwa na ya awụzi ha na-achị obodo ụnụ afụgonu iwu a chọburu ime spika ha ife m na akpọ primitive legislation hmm. iwu enweghị isi ndị be anyị ife niile awụ ịchịkọta ya ọnụ ọ ka emegido ndị be anyị ka ọwụ ka m gwa ụnụ eziokwu onweghị ka unu ya esi meri ha ebe ahụ onweghị ka unu ya esi meri ha gọọmenti aya agbachitere ụnụ ụnụ afụgo ka naijiria si wee dị onweghị ka unu ya esi meri ha ụnụ mara ụzọ ọzọ unu ya esi mee ụzọ ọzọ ahụ wụ base ụnụ head office ụnụ headquarter ụnụ aya awụnata obodo ofe mmanụ headquarter ụnụ ya wụ n'ala Igbo afịa ka ụnụ ya na-achịjezi ebe ahụ ha nwa lụọ ka i rent ya ụnụ alụzi ya obi adịghị ndị a mma na ụnụ ya bịa be ha kpakọrọ ife niile a sị na ọ ka anapụ ha ikikere ha ebe ọbụla ha nọ na kwadowenụ ma ndị na ugwu awụsa kwadowe na o nwekwara ike ime n'ugwu awụsa kwadowesienụ ike unu ainvestna n'ana ndị ofe mmanụ mmadụ aha akpata tụfuo mmadụ aha alụ ife ọma na echi etituo etituo ego nala ife ahụ ego nalụ ọ dị egwu ndị be anyị onye asị ya pụta na shọpụ ka etituo shọpụ buru nye gbadaa ana igbo anyị na-ejikwa ohere a na-agwa ndị gọvanọ anyị dozisianụ afịa dị n'ana igbo dozisianụ afịa dị n'ana Igbo e nwee ebe a ya-ekpocha ekpocha kpochasịanụ na ndị be anyị na-abata ee eh, etu o si wee dị ndị be anyị na-abata na ndị gọvanọ unu kwesịkwara itinye ọnụ n'ife a n'agbanyeghịkwa na amamahụ na o nwere ife unu ya-ekwu ya agbanwe ọnọdụ ndị be anyị o nwekwa ka unu ya-esi na-atụ afịa a mana na ọ Lagos ka mepecha hmm, mana o nwekwa ka anyị esi na-atụ afịa na-eyuzu seaport ndị ọzọ awụghọ Lagos ọ ya-adị mkpa hmm, o nwee ka anyị esi na-atụ afịa eche ịtụ afịa n'agbanyeghị na ụfọdụ si na ọ na-agara ọnụ ọ garakwa ọnụ i tinye na markup gị wee lesịa o nwere ife m na-achọ ikwu na ekwubugo m ya a sị na iwu naijiria kwuru na ị nwere ike ibi ebe ọbụla ị chọọ na naijiria ezie mana ọha etu o si aga emechi iwu unu nechaa anya unu afụ na ọha etu e si dee ka o si eme aghụghọ dị ya aghụghọ niile a na-aghọ wụ imegide ndị be anyị unu echekwudowezi na iwu ahụ jirinụ aka unu na-aghọta ife na-eme unu echekwudowezi na iwu jiri onye ruo onye azọwa onwe enyegasịana m unu idea etu unu ya-esi na-eme ụfọdụ macha iko ife a ya-eme ha na-alụ ka anyị na-arent onye ọwụna aka na onye emetụbeghị afịa elutebeghị kwadowe na ọ nwere ike ilute kwadowenụ ebe a ka m na emechi na nke a daalụkwanụ ee onye nụlụ ozi a ya gbasaa ya a wụ na i sobeha anyị sorokwa anyị na YouTube subscribeọ sorokwa anyị na Facebook anyị nọ na ndị be anyị ọ setigo nụ afa mụ wụ Azụka Oje ngwanụ bye bye nụ